Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse komwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno.
Amalawi ndili pa tchingo la Chingeni Toll Plaza imene 5 years ndalama zakhala zikupangika pa mabiliyoni ankhaninkhani koma zomvetsa chisoni kudusa m'Balakamu malo oti mwina mwake msewu zomvetsa chisoni kwambiri mpaka ma breakdown ife kodi a Roads Authority ndalama amayika kuti tikupempha kubwera kwa inu a profesa Arthur Peter Mutharika ngati ankulukuta moyo boma ilili lipange audit ndalama za 5 years pa 5 years palibe chimene chachitikapo chachilendo kuchoka ku Roads Authority. Kukufunika audit yeniyeni ichitike ndithu, chifukwa Amalawi misonkho amapereka magalimoto ndi awa akuyendawa tsiku lina lililonse pa msewu tili ndi ma thousands thousands a magalimoto amadutsa pamenepa. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kunena kuti ma department a boma ndalama samayendetsa bwino mkati mwakemo umva wakuti anazatapako o chipani chatapako koma ine ndikutsimikizireni amalawi kuti profesa Arthur Peter Mutharika ndi boma la, la Blue Alliance zibwana zimenezi zipangidwe audit inu a Roads Authority pali misewu yambiri imene imafunika muchite maintenance koma palibe ndalama mmapitisa kuti mukungonenepa mimba mwanenepa mimba 5 years munene kumene mmasiya ndalama Pro- Professor Arthur Peter Mutharika, muloleni mnyamata wanu afufuze bwinobwino kuti ndalama zimagwira ntchito yanji chifukwa koseku anthu akulipira samanera nyasa iyayi apa nkumalemba kuti you are entering corruption free zone Ni zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Apa ndalama izi apa. Ndalama zankhaninkhani izi. Galimoto zazing'ono 1000.

ndalama amapangira chiyani olo tikati tipite ku Dedza uku Kalinyeke nakonso chimodzimodzi 5 years down the line president amangodzazitsa zikwangwani zopereka fund ya roads authority zinthu za uchitsiru zokhazokha ife izizi izi sitidzasekerera mpaka kale ndi chifukwa chake amalawi anavota kuti zinthu zisinthe inu a roads authority kumaofesi ko kumaofesi ko Tikubwera, tilowa mmenemo, tione amadya mabiliyoni ndi ndani. Kodi ngati ndi amene anazunzika kuti chinthu chimenechi chifikitse mtengo kuti umenewu kuchoka pano pa chingeni toll plaza ine ndi yemwe uja comrade lyton mangochi opanda malire ndalama tikuzifuna mubweze kaya ndi a mcp mumadya muzibweze a malawi ndili pa chingo ya chingeni toll plaza imene 5 years ndalama zakhala zikupangika pa mabiliyoni ankhaninkhani koma zomvetsa chisoni kudutsa mu Balakamu malo oti mwina mwake nsewu zomvetsa chisoni kwambiri mpaka ma break down ife kodi a roads authority ndalama amayika kuti tikupempha kubwera kwa inu a profesa Arthur Peter Mutharika ngati a Nkulukutamoyo koma ilili lipange audit ndalama za 5 years pa 5 years palibe chimene chachitikapo chachilendo kuchoka ku roads authority kufunika audi audit yeniyeni ichitika ndithu chifukwa amalawi misonkho amapereka magalimoto ndi awa akuyendawa tsiku lina lililonse pa msewu tili ndi ma thousands thousands a magalimoto amadutsa pamenepa ndi zinthu zomvetsa chisoni kunena kuti ma department a boma ndalama samayendetsa bwino mkati mwakemo umva wakuti anazatapako o chipani chatapako koma ine ndikutsimikizireni amalawi kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ndi boma la, la Blue Alliance zibwana zimenezi zipangidwa audit inu a Roads Authority pali misewu yambiri imene mafunika muchite maintenance koma palibe ndalama mmapititsa kuti mukungonenepa mimba mwanenepa mimba 5 years munene kumene mmasiya ndalama Pro, profesa Arthur Peter Mutharika muloleni mnyamata wanu afufuze bwinobwino kuti ndalama zimagwira ntchito yanji chifukwa konse anthu akulipira samanenanyadza iyayi apa nkumalemba kuti you are entering corruption free zone ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri apa ndalama izi apa ndalama za nkhani nkhani izi galimoto zazing'ono 1000

ndalama amapangira chiyani oro tikati tipite ku Dedza ku Kalinyeke nakonso chimodzimodzi 5 years down the line president amangodzadzitsa zikwangwani zopereka fund ya Roads Authority zinthu za uchitsiru zokhazokha ife izizi izi sitidzasekerera mpaka kale ndi chifukwa chake amalawi anavota kuti zinthu zisinthe inu a Roads Authority kumaofesiko kumaofesiko tikubwera Tilowa mmenemo tione amadya mabiliyoni ndi ndani. Kodi ngati ndi anazunzika kuti chinthu chimenechi chifikitse mtengo uti umenewu kuchoka pano pa Chingeni Toll Plaza Ine ndi yemwe uja Comrade Lighton Mangochi opanda malire ndalama tikuzifuna mubweze kaya ndi a MCP mmadya muzibweze
Tikuyamikireni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni nchoti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidziyendera limodzi kuyambira lero mpakana masiku omwe akubwera kutsogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu